that the Ishekiris can call home and which they have called home for over 500 years even before Nigeria was born. onye unu nụ ọnụ ekita na-asa wa ajụjụ onye Ishekiri n'ime Delta steeti ị ma na Delta steeti na anyị eshike asụsụ dị iche iche ya ka jụ n'ime Delta steeti Ya eme nsogbu ji kada shinne wa jụzi ndị bụ ndị Igbo n'ime Delta steeti e wa sị na wa bụna ndị Igbo ifiri we ha anyị ji bịa ndị ụmụnne anyị na Delta steeti sị na wa bụna ndị Igbo bịakwa bulu oche ka ị dana anị ka i ge m ntị ọ bụ na ị ya anụ okwu m na-ekwu eshi mbọsị Ị sị na ike ịnụ okwu agwụga ị, ya agwụkwana ị. Pịlị m share button ka ị tụsa ozi a ka ndị be anyị na-anụ a. Ozi ọma anyị na anyị ekwu, ndị niri ka anụdanị we shinne. So ị tụsa ndị ọzọ abịa na anụkwa. Ụmụnne anyị ndị Igbo nọ n'ime Delta steeti sị na wa bụna ndị Igbo. Unu gee ntị okenye ka o kwu okwu ka o kwu maka the 25 local government nọ n'ime Delta steeti. Okenye a sị na ndị Igbo nọ n'ime Delta steeti ya nwekwa 9 mana ọ chọ ikwu maka nke fọdụni na ndị be we ndị ọzọ ya bụ ndị Urhobo we Ishekiri we na ndị Ijaw we ọ chọ ikwu maka nke we ọ bịa gụnyeme we bịa kenyeme we nke luu we ni one we jisi nke Urhobo ji Urhobo ya ka jidokwe Urhobo jido 8 Ọ bịa gụma ka we si jidue. Ọ chọ ịgụ nke ndị Igbo nọ n'ime Delta steeti. Ọ sị na na ndị Enuanị ji nke, na ndị Ụkwụanị ji nke, na ndị mba. O si n'ofu gụa, ọ fụ anyị na anyị bụ ofu. Ndị Igbo enye na-asị na wa bụna ndị Igbo. Ọ bụ na ị ya-ege m ntị, kwụsị izuzu ni. ka i si afụ onwe ị ọ bụna ka ndị ọzọ si afụ ị ndị ọzọ na-afụ ị na onye igbo ka ị bụ jụsịsọ bụ onye na-ajụ onwe ị na ị bụna onye igbo anyị bụ onye na-ege m ntị na-asị na anyị tọba anyị si ekwu okwu anyị ekwu okwu maka na ndị a na-eji eme anyị ife ifele n'ilo wa jụ wa ajụjụ n'ilo wee mee anyị ife ifele na mụ na onwe m pụzi ezi wa amụma m sị neke ife nwene mụ ji eme n'ezi ya ma anyị ji ekwu okwu e ka ọ bụ na o nwene onye mugosi wa ya ni ka anyị mugosigharị wa yazi ka wa malị na ndị igbo ka wa bụ ka ka o si bụ na ka anyị si eme ife anyị bụ ndị igbo nọ n'ime delta steeti ka ụmụnne anyị ndị ọzọ si eme ife ọ bụ na anyị nee anya ụfọdụ nri anyị eri ụmụnne anyị ndị ọzọ nọ na 5 eastern steeti na-erikwa ofu nri efu ọ bụ na anyị nekwa anya ka wa si eme mgbamakwụkwọ anyị ga-afụ a na ka ụmụnne anyị na the five eastern state si eme akwụkwọ nọọ ka ndị be anyị sikwa emekwa mgbamakwụkwọ ị nee anya na be anyị si bịa anyị bụ ndị aniọma anyị ga-achọpụha na enu mbụ kịta akawanyị dị agụzi ụmụ ndụ afa afịa ọ bụ na anyị nee anya mbụ ụfọdụ nna anyị wa sị ụfọdụ ụmụnne nnadị anyị wa sị na-azasi okorie okorie okafọ ada afọ ada nkwọ ada orie mgbeke afa ndị a asụsụ ndị a afọ orie nkwọ ụmụnne anyị na the five eastern state wa azasị afa ofu afa afịa nini ka wa ji azụ afịa nke we ka e mezie anyị unu chọzi ka anyị bịa kpọm unu iyi na uche adị unu n'afọ mụ na onwe m na-ewele na awọhana m unu ji eme nke ya mee m ji kakwa na-ekwue ka anyị bịa wọha ọ bụ na ị fụsị ozi m nie kakwa na-asị na ị bụna onye igbo ya bụ na wa abụ gị ọnụ o nwe ife eme enyi o nwe ife n tie ọ dịka etekemede n tie ife n de ife na facebook gbasịla ọfọ ka m na-eso na-anụ ka ndị be anyị ji ya bụ okwu na-agwa ndị mmadụ okwu amana m ife okpo ogudo ụbụ mana m na-anụkarị ka mmadụ asị ọfọ ka njili ndị ụka na-achọ ịgbalị the main thing nọ n'ime ọfọ afụ ọsọ mana ndị ụka chọọ ikwu okwu wa sị ọfọ ka njili ya ka m ji wee mali amana m ife ọfọ bụ ọ dịka etede m malụ ife bụwago ọfọ mana ka m na-eso amana m ife ọfọ bụ maka na ndị be anyị chọọ ikwu wa sị na ọfọ ka njili ọfọ ka njili ma ndị ụka na-asị ọfọ ka njili mana i wehe the main ọfọ wa sị tụfịakwa na aka wa dị na dia believe anọ na befu na ọ bụna ife we kweyi n'ime ọ bụ na anyị nee anya ndị igbo anyị ụmụnne anyị ndị nọ na the other five eastern states we jikwa ọfọ na-alụ ọlụ wa chọkwa ikwu okwu wa sị na ọfọ ka m jiri ndị be anyị nwekwa ọfọ o nwe ndị ji ọfọ o nwe ndị ichie o nwe ndị na-achị anyị ọ bụ na wa bụ ndị ji ọfọ a n'obodo be i si bịa aka wa ka ọ dị wa bụ ndị ọ dị n'aka iji du enyi ka ka i si sizi anyị bụna onye igbo ka afa igbo wa agụ ị ka ife afa igbo e fepụha afa igbo we agụ ị inenega ka ọ bụ ụmụnne na the other five eastern state na-azakwa afa igbo efu ka anyị kpachala anya ka anyị kpachala anya ọ sọgodu abụ na nne na nnadị ya mụgosi na na ishi na-ewelu ene mụgosi kịta anyị agwazi unu nke bụ eziokwu wee tie mike n'ọnụ ọsọgodo abụ na iwe ụmụnne enyi nọ na five eastern state na-ewe ị maka ya bụ ife ọzọ m chọpụha na ụfọdụ ndị ibe enyi afụkwana ndị nọ na five eastern state n'anya ka wee si mebisi obi ndị abakpa na ndị ugwu bụ ka wee si mebisikwa obi unu na afọ ọjọgbu ndị igbo njọ izọ na yu n'onwe ị bụ onye igbo izo na ije Lagos na wa fụ ị ka onye Igbo izo na ije Abuja na wa fụ ị ka onye Igbo ijegodu obodo oyibo wa fụ ị ka onye Igbo mana ijizi aka ị na-agụpụ onwe ị n'ịbụ onye Igbo biko n'udo tụsalinu m ozi a onye nwe ntị ka ọ nụ wele onu m mala m ọkwa Ada Aniocha 101 ya ekwu ọ bụ na ị dịka subscribe to our YouTube channel na-arịọ yu biko yu subscribe to our YouTube channel maka na ị fụ n'ife onyonyo m na Facebook ị ga-afụrịrị ya na YouTube channel ọ bụ na ị subscribe a bịa gbatekwa your notification bell m tịa ga video yu ga-abụ onye izizi ga-afụ anyị daalụ unu ka Chukwu gọzie onye ọbụla